maọbụ ọ bụ na ị jenugo pastor wee na-eme miracle wee weta coconut amarọ m ihe ndị be unu na-akpọ ya nwee ndị na-akpọ ya akị oyibo nwee ndị na-akpọ ya akị bekee and so on o wee kụwa ya in the name of na ọ na-eme miracle ife si n'ime pụta bụrụ ọbara gee m ntị ọfụma nke mbụ bụ na mara ya taa na pastor gị ahụ maọbụ prophet gị ahụ maọbụ evangelist gị ahụ maọbụ bishop gị ahụ bụ onye ori ee asị gị na ọ miracle na ọ bụ ihe ebupụgo ụchụ na ebupụgo ọnwụ na family gị ọ kụwazie ya ị fụ blood people a na-eti wuwuwu ndị bịara ụka na-eti na-amani elu na-eti na ihe ebube emeela maka na pastor wetara akị oyibo nyefee ya mmadụ n'isi pịawa ya ọbara ruo ndị mmadụ a na-ajụzi kedu ka ọbara si wee baa n'ime coconut ọ ihe m bịara igosi gị n'abalị a otu ọbara si wee banye n'ime coconut n'ime akị oyibo maọbụ akị bekee bụ ya bụ ihe mgbagwoju anya mere ndị bịara ụka ji wee sị na pastor na-eme miracle na prophet a bụ final mara ya taa na onye ọbụla ị fụ menugoro ụdị ihe a bụ onye ori ihe ndị a bụ ihe a na-edevise eji anapụ ndị mmadụ ego emesịa m ga-echeta ụbọchị ọzọ wee kụziere gị otu ha si eme nke a ọ na-abụ a gbasa mmiri n'elu prayer request o nwube ọkụ ya bụ e desịa ife n'akwụkwọ kpọsa a gbasa ya mmiri nkịtị o nwube ọkụ ị fụ ọkụ ọkụ a na-enwu ndị mmadụ a na-eti na ọ chineke elija chineke ji ọkụ aza ekpere na ọtụtụ amansi ndị ọzọ ha ji anapụ ndị mmadụ ego mana tupu m kọwara gị maọbụ kụziere gị otu esi mee ka ọbara banye n'ime coconut gee m ntị ọfụma mara ya taa na ndị a niile na-eme ihe a ma ndị na-eme ma asị agbọpụta ngwele asị na agbọpụtara ngwele ebe a na-ekpe ekpere maọbụ na agbọpụtara ụchịcha maọbụ na anyụpụtara oke maọbụ na ebutere mbe na akpa mmadụ ebe a bịara ụka a sị na afụrụ mbe na nwa nwaanyị bu mbe na akpa ebupụta mbe ị na-afụ ya anya ọ bụrọ magic ọ bụkwurọ miracle ọ bụrọ magic ọ bụkwurọ miracle ihe ndị a niile ka m ga-akụzisiri gị otu esi eme ya ọ ga-abụ onye amụma mee nke ya a sị ya nna anyị ukwu i mecha nọcha ka m mee ya ka ị ma na m amụtago otu esi eme ya ihe ndị a niile bụ ihe eji eri ndị mmadụ eji ezu ndị mmadụ ori o were anyị ọtụtụ oge iji wee baa ha ime wee chọpụta ihe a na-eme na otu esi eme ya mana onye na-enwebe ohere maọbụ onye na-enwebe opportunity ịba ha ime chọpụta ihe ha na-eme na otu esi eme ya anyị na-akụzi otu a ha ga-asị kedu otu anyị si malụ mana anyị abaana ha ime ọfụma ọfụma fụ ihe a na-eme mara otu esi eme ya wee kpebie ka anyị gosi ndị ụwa ihe a na-eme gee ntị agwago m gị na ndị na-eme ụdị ihe dị otu a bụ ndị ori ha abụrọ ndị ozi Chineke ndị a na-asị gị weta ego ka e wee kpere gị ekpere bụ ndị ori ha abụrọ ndị ozi Chineke ndị a na-asị gị na ị ga-esowlili seed tupu chineke aza ekpere gị ha bụ ndị ori ha abụrọ ndị ozi chineke ndị a ga-abụ tupu ịkọsara ha mkpa gị agwa gị na ị ga-akwụ ụgwọ ya bụ nke a na-asị na ị ga-agba card maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ consultation maọbụ na ị ga-agba form partnership maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ partnership tupu enye gị ohere gị na onye ozi chineke ikwu iru na iru onye afụ abụrọ onye ozi chineke ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya ihe ha bụ bụ ndị ori ndị bịara ịghasa ije ozi church site n'oke ọchịchọ ha na afọ mfeju akpa ngwa gee ntị onye pastor pịawara akị oyibo ọbara si n'ime ya na-apụta jee na bịa ị ga-afụ ihe a i lee anya n'elu coconut ọbụla ihe a na-adị ịtọ ofu ịbụa ịtọ jee gote akị oyibo ka ị fụ ya na o nwe nke na-adị nlo ya bụ nke na-adị soft rinne ọ nke ahụ na-adị soft rinne ka a ga-ewere ihe a wee mapuo ya amapuo ya etinye ya n'ime ya wee were ya mịpụta mmiri niile dị n'ime ya amịpụtasịa mmiri dị n'ime ya agbapụ ya wee mịtazie ọbara ọ gịnị bụ ọbara onye ọbụla bụ a science student can produce something that looks like blood not only that ụmụ nwaanyị na-esi nri na kitchen bụrụ ndị nwere anya nka ha ga-alụnwu ihe a o nwere ihe eji esi nri ihe eji esi rice a na-akpọ Onga ị ga-eji ya lụta ya i mix ya with zobo zobo a na-aṅụ aṅụ ma ọ bụ red paint ị ga-eji enweta ya ha merezie ya ha eji nwayọ gbanyezie ya n'ebe a si ebe a gbanye ebe ahụ o si dupu ya ọ gbanye ha niile n'ime ya ọ gbanyechazi ya kedu otu o si emechi ka ọ ghara ịtapụ imechi n'ife a fịara arụ ikpote aja nwere anya that is sand ị na-eme ya n'elu ọ ga-enwerịrị nke ga-adaba fọchie ebe ahụ ọgwụbe ọ bụrụ na a gbapuru ya rinne a taa chewing gum wee mechie ya emechisie ya ewere ihe dị ka ụpa wee tee ya ka a ghara ịchọpụta na ọ chewing gum ihe a ga-eji mechie erika ihe a ga-enwere ike iji mechie ọnụ ebe a ka ị ghara ịma na o nwe ka e si dupuo ya dupuo buru ibu ya bụ o weligodu ya elu tụlie ya elu metụ ọnụ ya aka nni na aka ekpe ị gaghị afụ ebe mmiri a ma ọ bụ ọbara ga-atapụ n'ala o wee mewezi amansi o mechazi amansi kụwaa ya ife a dịka ọbara eruo ndị iberibe ndị ewu tara akọ na uche ha a na-amali elu na-akụ aka na-asị na pastor na-asị na onye amụma na prophet a dị ike na ọ na-eme miracle ihe anyị ji akụzi ihe ndị a kịta bụ na anyị agbana nkịtị ogologo oge ihe na-emebi ihe anyị ji asụ ya n'Igbo bụ ka ndị mba ọzọ ghara ịnụ ya ka ọ bụrụ sọsọ anyị nwa mana ọ bụrụ na i so na ndị ozi na-eme ihe dị otu a kwadokwa na ọgụ gị bụ oji akwa awụ arụ mara onwe gị oge eruona mgbe ikuku ga-eku ka a fụ ike ọkụkọ then ajụjụ mmadụ nwere ike ịjụ bụ gịnị ka a ga-eme ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị n'ọgbakọ ụmụ Chineke ihe nwere ike ime ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị bụ kwụsị inye ha ego kwụsị inye ha ego onye amụma asị gị na iweta seed 100,000 naira maọbụ 50,000 maọbụ 20,000 naira bịa metụ ya aka na suit ya ndụ ga-agbanwe ya jụọlụ m ya ma dry cleaner na-asụrụ ya akwa na-asụ ya bụ suit ọ na-eyi mgbe ọbụla na ndụ ya ọ gbanweela ka chineke metụ gị aka n'obi nke mbụ ka ị tụsa ozi a ị pịa aka na share button ị tụsa ozi a ka a maa ma o nwe ndị a ga-anapụta na aghụghọ na nghọgbu nke ndị si na ha bụ ndị ozi chineke maka na ndị eliri eri adịgo too much ka chineke metụkwa gị aka n'obi ka ị chọọ iru chineke n'eziokwu buru akwụkwọ nsọ gị take your bible and read study the word of god that no man will deceive you many has been deceived do not be deceived god bless you